Eke nwe ọhịa. O meghebie ma iyi erikwelie. Ọ wụ otu ebe.

Hey, eh, unfortunately, I'm going to hammer this one with Igbo language live. Eh, ụmụnne ndewo nụ. Eh, ụmụ Igbo ebe niile unu nọ na abọọla chi unu hie n'ụra ya. Ee, asị m ya dịrị unu mma. Ee, ka izu ụka ama m ọ kwọtara ha ọma hmm, kemgbe ọtụtụ izu ụka ụbọchị ole ma ole ndị gara aga enwefubule m ike ịbata ah, n'ihi otu ihe si dị eh, unu amarala na ndị Igbo sị gbakpụgbakpụ gba ngwere ya anyọ ngwala nji ee ma taa asị m elu ma ala agaghị m ịbara me na ụmụ igbo ada ntị n'ihi ihe ike emeene n'ala igbo hmm? ihe ike emeene na ụmụnna anyị na ikwu na ibe anyị hmm? eleghị anya ọ wụ onye ma eleghị anya ọ wụghị onye ma ihe wule gị na na-anụ asụsụ a taa n'ihi e, ndị igbo sị na onye nwe ihe na-eri sị ntị gbawa hmm? ee enwere m mkpebi sị aga m ekwu okwu a n'igbo taa n'ihi ee ọ wụ ndụmọdụ dị egwu ka m na-enye nwa igbo um, na-ekele unu ọzọ ndị igbo ebe niile unu nọ ma ọ wụrụ ma ị kweta sị ị wụ onye igbo n'ihi ọtụtụ ndị igbo sị awụkwaghị ha ndị igbo eh? Eh, onye a unu na-anụ olu ya nwanne unu nwoke chief ekwuo eziokwu mmụọ akwafe ya kwuo ya nke mbụ na ụwa niile ebe ọbụla ọ nọ ka ọ nọ ee ana m asị ya dịrị unu mma ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ee nke ọ bụla onye chiri ya zere ya nwanne m ee hmm? ee ana m ekele unu ee ha anyị nọ ọnwa itoolu oh, sorry ọnwa iri na otu n'ime afọ 2020 ee ana m asị ya dịrị unu mma ekelekwe m unu ndị igbo sị ekele eze wụ olu atọ ee ana m asị ya dịrị unu mma ndị igbo ndị ihe ọbụla unu chiri unu zere ya asị mmiri atala ma azụ anwụla hmm? ee abịara m kpọmkwem taa ka me na unu da ntị ee na-atụfughị mgbe ee ahaghị m ịchọ ka ndọrọ akọluchi unu na-arịọ gị biko ịhụ na ee dịka ị na-anụ olu m na-ahụ m ee ana m arịọ gị ka ị pịa aka ka ị pịa ya aka kpọm ee gaa share ya ya mee ka ndị ọzọ bịa ee share ya this program mee ka ọtụtụ ndị hụ ya ọ dịghị ihe ọzọ asị m gị nye m ego asị m gị nye m asị m gị nye m gold ma silver eh? asị m gị ihe naanị ụgwọ ị ga-eji m wụ ị share program a hmm? ka ọtụtụ ndị hụ ya ka ọtụtụ ndị gee ihe m kwuru na-atụfughị mgbe agaghị m egbucha oge unu n'ihi nna mụrụ m sị ah, eh, onye ara sị ọ dị ya nga dị ya nga chikwere nkwa nkwa ya chọrọ iji gbaa n'isi ahịa eh, na-atụfughị mgbe ọ wụrụ ma ị na-aghọtachaghị ihe m kwuwe eh, awụ m onye igbo ee awụkwanụ m nwa afọ mbaise hmm? ana m achọkwanụ iji kwuo okwu n'asụsụ ala amụ nna ee eh, mara na ihe m na-ekwu ee eh, ya wụ awụ m nwa afọ igbo awụ m nwa afọ igbo a mụsiri ike ee eh, nne m na nna m wụcha ndị igbo ndị a niile gbachara m okirikiri wụcha ndị igbo ndị igbo ọ wụ ndị a na-agọ agọ ọ wụ ndị aha m agaghị awụ nwa imo m ejiri sị awụkwaghị m onye igbo awụ m nwa afọ Igbo e, ọ dị otu ihe ma ọ wụ abụọ nke m na-anaghị rụkwa aka taa kemgbe ụbọchị izuụka ole gara aga ụbọchị ole gara aga enwefubule m ike ịbịa iguzo n'ihu mba ụwa bịa kwuo okwu a e, ma taa asị m afụta e, a sị a sọwa anya ntị akpa na mbụ ana m um, na-ele ezinụlọ niile eh, ụmụnne anyị ndị e gburu egbu n'obigbo eh, eh, ndị e gburu egbu n'obigbo ndị gọvanọ rivers steeti bụ Wike kwuru sị na eje egbuchara ha ụmụ Igbo hmm? na-asị ezinụlọ a kasi unu obi ana m asị unu ana m asị unu gbaghara ka Chineke kasi unu mkpụrụ kasi ezinụlọ unu obi ana m asị unu gbaghara ka chineke e, kasie ezinụlọ unu obi n'ụtụtụ n'ehihie n'abalị na-asị ya dịrị unu mma dịrị ezinụlọ unu ya wụ eji m ohere a na-asị ezinụlọ ndị o metụrụ ndị niile ndị a wụ ndị o metụrụ ebe niile dị iche iche hmm? ụmụ igbo ndị a niile ebe niile ndị a nọchaghị hmm? ebe ndị a niile ụmụ igbo juru ndị igbo niile ebe niile anọghị ana m asị ezinụlọ a kasịrị na obi asị m ka chineke hmm, onye anyị na-ekpere kasị ezinụlọ unu obi ndị egburu ụmụ ha eh, ndị egburu di ha eh, ndị egburu nwunye ha ndị egburu ha niile nọ n'ezi ana m asị chineke kasị unu obi eh, ụmụnne anyị ndị a niile ndị a niile ihe merụrụ ndị a gọvanọ rivers steeti nyere ọda sị iche e jee gbuoro ha ee eh, ana m asị akasi unu obi nke ọ dị ukwuu ana m asị ndewo nụ ya dịrị ezinụlọ unu mma n'atụfughị mgbe aghaghị m ịwụ ụkwụ na ihe m ji bịa ee ọtụtụ mgbe ka m na-ekwu okwu m na-ajụ sị ndị Igbo ndị igbo ka anyị nwere igbo eh? Eh, ndị igbo a amaghị m ebe unu si bịa eh? olee otu ọ ga-eji wụrụ na ụmụ igbo ndị igbo ndị igbo ka m na-ajụ ajụjụ a olee otu ọ ga-eji wụrụ na ụmụ igbo ga-enọ enweghị ike iche echiche na ndị awụsa gwara anyị sị na onions ayọ ọhụ anyị na-eji akpọ ya onions agakwaghị ivute ya ndị ebe nke anyị he na ahụ otile torotoro ekwuole m ya mbụ na ụbọchị ole na ọnwa ole ma ole gara aga na ndị igbo anyị anyị kpọrọ onwe anyị sị anyị ma ihe adịghị anyị ma o ndị igbo ekwu ana m ekwu ya mgbe ọbụla sị ndị igbo anyị ọ wụ eziokwu na anyị ma ihe ndị igbo ọ wụ eziokwu na unu ma ihe ana m eche ya eche o ọkwa anyị nwere ndị prọfesọs eh, ndị gụrụ ndị ọkaamaracha hmm? mana mgbe m nọ na-ele anya na ọtụtụ ihe niile nwere ike iji mara ndị ma ihe ahụ achọtabeghị m ebe ndị anyị nọ ịma ihe nọ ebe ụlọ anyị ee ọtụtụ ihe ndị nọ ebe ụlọ anyị wụ nwanne imegide nwanne ya nwanne ile nwanne e, kụpịa ya aka akwụ na ahụna ihe mere na Rivers steeti ọ sị na aka gọvanọ Rivers steeti iji n'ụmụ Igbo na-egbuchi agha ahụ ebe niile ọ wụrụ otu a wụ otu ejighị mee ndị Boko Haram na North i che na o nwere onye Boko Haram ga-arịfụtana i che na a ga-enwe ndị Boko Haram enweghị m ike iche ya i che na ọtụtụ ihe niile ndị a emeghega ebe ahụ a ga-eme ya mana ndị Igbo gịnị mere unu ha ndị Igbo gịnị mere unu ị wụrụ onye igbo ị bakwala n'ụlọ gị ga-eje chee echiche kpọmkwem ị baala n'ụlọ dịka onye igbo ga-eje chee echiche chee echiche kpọmkwem chee echiche sị lekwa ọnọdụ gị n'ala igbo ndị igbo unu echeela echiche ma unu ihe m na-ekwu awụkwaghị ụmụ ndomi ndị a mụrụ m na-ekwu wụ ndị ndị maara ndị na-anụ isi ọnụ nne na nna ha anakwaghị m ekwu ndị ke ndị ahịhịa ndị awụghị ṅụ ahịhịa ma onye hụta aba ama ihe kwuru unu gawa ndị m na-ekwu kpọmkwem ezigbo ndị Igbo ndị a mụsiri ike he m na-ajụ unu ndị Igbo anyị ọ wụ eziokwu na anyị ma ihe ọ wụ eziokwu na ndị Igbo wụ ndị ma ihe ha awụ kpọmkwem ihe m na-anọ me na-ajụ ndị Igbo ọ wụ eziokwu na unu ma ihe ọ wụ eziokwu na ndị Igbo ma ihe achọrọ m ịna asịsa abaala m ụlọ echiche chee elu chee ala echeele m n'ụtụtụ chee n'ehihie chee n'abalị ọtụtụ mgbe n'ime abalị a na-ama ehi ụra ihe m na-eji eche mgbe ọbụla wụ na echiche m na mmụọ wee na-ajụ sị ọ wụ eziokwu na ndị Igbo ma ihe na ndị mmadụ na-asị na ndị igbo kacha ama ihe ndị igbo kacha ama ihe anyị na-agụ ndị igbo ma ihe ndị igbo ma ihe but ajụjụ a bịa wụrụ ndị igbo anyị ma ihe ndị igbo ikwuwe onye igbo ị ma ihe ihe m chọrọ ịjụ gị ndị igbo unu ma ihe ndị Igbo isi ma ndị Igbo isi ma echeghị m sịwa eziokwu na onwe m enwere m ọsịsị ya sị ndị Igbo adịghị ama ịma ihe ndị Igbo ji manye agala ụzọ ote ka m kọwara gị ndị Igbo adịghị ihe anyị ma awụ m onye Igbo akwa mgbe onye igbo nwafọ igbo ọ m sụgha n'oyibo asụgha m ya na olu igbo n'ala mbaise mụrụ m ọ ihe m ji na-akwu okwu a mana n'ime ihe niile ndị igbo amaghị ihe ka m malite n'ebe ị ga-aghọta ya olee otu ọ ga-eji wụrụ na ndị igbo sị ha ma ihe ndị fulani herdsmen abịa n'ala igbo na-egbu ndị mmadụ na-ememi ndị mmadụ onye ka e gburu na steeti ka onye ka nọ n'abịa sị ọ wụghị na steeti ya onye ka e gburu n'imo onye ka anambra sị ọ wụghị na steeti ya onye ka e gburu na rivers onye ka imo sị ọ wụghị na steeti ya onye ka e gburu na ala obowu onye mbaise sị ọ wụghị onye mbaise ngwa lee na ha emegheni unu ahụọ na ka ịtọkara bịa chere ka m kọwara gị

ọ dịghị ihe unu ma olee ihe i ji mara ihe i wuru onye igbo olee ihe gosisi ị ma ihe gwa m otu ihe kpara sị ị ma ihe onye awụsa ahụ isi nye isi ị ga-eti ihe nọ na-amaghị ị gadịghị ana ya ego ị ga-ele onye awụsa arịghị emegbu ọ ga-edowe ya la geeti gị tutu ino iti ya akpọkpọ ụmụnne ndị ọdọ nọrọ nga ahụ na-ere ihe ị gaghị ana ego mana ị ga-ele nwanne gị nwoke onye igbo sị ọ kwụọ gị 3 years advance na shọpụ gị na nga ahụ onye awụsa ahụ nọ onye awụsa akwana gịla agaghị ọ ga-ịgaje gbara mmiri na-adịghị ụgwọ ọ ga-akwụ n'ụlọ gị ahụ were ya jee saa amụ ya ọ ga-eje gbara mmiri nga ahụ were ya gbụgbochi ọnụ ya saa ụkwụ ya kpee ekpere ọ dịghị ụgwọ ọ ga-akwụ mana nwanne gị nwoke onye Igbo ga-akwụ ụgwọ tutu ya abata na gị ndị Igbo unu ma ihe ị ma ka tọchara bịa chi onye awụsa ga-akwụ ile ego ahụ gbagidie ala akpa ya ruo ya ọ ga-elebe ka ọ dịghị otu mkpụrụ ya lawa ya ihe nleve niile o ji ya pịakala akpịa akpị na akpịa ya lawa were gị yawa ahụ la ndị Igbo unu ma ihe ngwa lee na ka anyị mara ndị awụsa la ndị Igbo onye ka ibe ya ama ihe ma ndị Fulani onye ka ibe ya ama ihe eh, iwe were unu ihe m na-akọwara unu otu ọ dị anaghị agha ụgha ebe a ebe a ebe a anaghị anaghị anaghị a na-ekwu otu ahụ m hụrụ ya na-ekwuo ya adịghị oke oyibo a na-asụ ọwụ asụsụ igbo ka eji ekwu ya biko share ya program a tag ya people lee ndị ahụ niile maara sị ha ma ihe ndị igbo ama m ama m enwere m phd enwere m ke rubbish ọ dịghị ke ma ihe ndị igbo niile nwekwe ke ma ihe otu otu otu o nwee ke ma ihe onye ahụ gwa m si ya ma ihe onye ahụ goshi m si ihe o ji mara ihe ya olee ihe ndị igbo ji mara ihe ee olee ihe ndị igbo ji mara ihe

gaa sụcha oyibo oyibo gị akacha aka eh? oyibo gị vuru ọkụ oyibo gị nwee mgba oyibo gị nwee ide ya ya ra ụra kotokoto m mana onye onye awụsa na-anaghị anụ oyibo bịa ya elie gị n'ala onye ọzọ nwanne gị ukwu onye igbo gị jee gụọrọ ya ihe edere ahụ ọ ga-ekwu mana ọ ga-eji ya gbuo gị ya wụ ndị igbo anyị unu sị unu ma ihe unu sị unu ma ihe unu sị unu ma ihe ndị Igbo unu sị unu ma ihe I don't think so ndị Igbo unu sị unu ma ihe echeghị m si ndị Igbo ma ezigbo ihe ihe m ji na-ekwu na ndị Igbo adịghị anyị ma ọkwa onye Igbo ga-agala North je dọkịrị ala

n'ụlọ ha ekweghị ọ dịghị otu mkpụrụ ha na ya ndị Igbo amaghị ihe ọkwa ndị igbo ga-anọ n'ugwu awụsa na-akụziri ụmụ ha ka esi asụ awụsa na-akụziri ha ka esi asụ yoruba na-akụziri ha ka esi asụ ghana na-akụziri ha ka esi asụ china mana asụsụ igbo agaghị ekwe ka ụmụ ha mụrụ ya ndị igbo amaghị ihe ndị igbo unu sị unu ma ihe ndị Igbo adịghị ha na ọkwa unu si ndị Igbo unu ma ihe unu eh, ndị Igbo ma oke ihe gaa na Lagos ndị Igbo rụchara ebe niile rụjuo ebe niile company ebe niile company ebe niile Lagos Lagos Lagos ngwa bịa na ke ebe ụlọ ha onweghị otu company na

ma ha edekwara ndụ o ala owere anyị dị ebe ga ịgaji eme invest gị ajụ enugwu dị ebe ga ịgaji eme invest gị ajụ anambra dị ebe ga ịgaji eme invest gị ajụ ụmụahịa dị abịa steeti dị ebe ga ịgaji eme invest gị ajụ aba nọ ebe ị ga-eji eme investment gị ajụ

ị nwụọ ọ dị nga na-evuru gị lọọ enweghị ike mere na ị ga akpọ na Abuja iwe wee ndị awụsa ha gbaa gị ọkụ iwe wee ha ele ihe niile i nwere ha elutuo ya ị nọkwa na-ebe akwa gaa ma ikpekwa again ị gaa na n'offices ebe e nwere ndị Igbo ka m kpee gị azụ ọtụtụ offices niile ndị nwere ndị Igbo anahakwa ịsụ igbo unu si ndị igbo ma ọtụtụ office ụlọ ọrụ ọtụtụ ụlọ ọrụ nọ n'ala igbo nọ ndị igbo nọ ma na Lagos ma na Abuja ị hụ onye yoruba hụ onye yoruba bara na store ha sụgharịala asụsụ ha okwu agwụla gị awụrụ onye yoro onye awụsa hụ onye awụsa sụọrọ ya awụsa agaghị ekwu asụsụ ọzọ wụ asụsụ ala ha ha ga-ekwu ị ma na nke ka tọkara bịa ti agara m Abuja jee bee ya n'otu ụlọ ọrụ jee lee onye isi onye isi nọ nga ahụ onye Igbo m eje sụgharị Igbo ya sị m wefugodi ịsụ igbo na ha m asụkwarala ya igbo m sụwa bekee n'ihi nga nga ya nọ na ọ wụghị igbo ha ga-eji bịa bịa ime ya ime ya intimidate na adịghị asụ igbo ihe ya nọ nga ọrụ ya onye igbo na abuja o nwere onye awụsa ga-agwa ya nwanne ya o nwere onye igbo ga-agwa ya ị jụọla otu ndị awụsa na-eji agwa nwanne ha ụka ma ihe e, e, e, ladi gọvanọ ha ejighị asụrụ ndị bekee ihe bekee gọvanọ ndị ndị awụsa ejighị asụrụ ndị awụsa bekee ma ha eche gwa ha ụka ha na-eji asụrụ ha asụsụ ala ha ọ dị gọvanọs ole ndị anyị nwere n'ebe ka anyị na-eji afara ha asụrụ ndị igbo ndị igbo ọ dị ndị ndị ọchịchị anyị niile na-afara ha ejike ejiji ndị igbo enwere onye ka ọ onwe onye ka ọ ndị Igbo nọ ma ihe eche m sị ndị Igbo ma ihe asị ndị Igbo ma ihe ọ gaghị anyị dị anyị otu a asị na anyị ma ezigbo ihe ọ gaghị adịrị anyị otu a na lekwekwu ya chere m ekwuo ya taa na ọbịala ihu ga-esi ike n'ala Igbo ị na-ahụ n'anya ọbịala ihu ihe ga-eshiri ndị mmadụ ike ị ma ihe ji eshiri ndị mmadụ ike ọtụtụ ndị adakwaghị uru ọrụ ubi bara n'ọbịala ihu ihe ga-eshiri anyị ike olee ụzọ ihe ji eshi ike a bịara bịa chọfụta na ndị anyị generation anyị nwere bụ generation ndị rere ala ire ala ahụ adịghị eji eme ewere ya jee mee gịrị gaa na otu ụlọ oriri na nkwari jee rigbarie ya lọhuo bịa chọkwa ala ọdọ ree o nweghị onye nke mmụọ ya na-arụ ọrụ ịdị productivity

onions si Awụsa abịa gari sef ọ dịghị ndị meghe onweghị otu mkpụrụ ihe anyị meghe mgbe ọbụla anyị sị na ihe niile wu ihe anyị ga-eji fụọ ndụ na ebe ụlọ anyị ndị anyị adị lazy ndị anyị elee ihe ndị a mee abandon ndị anyị elee ihe ndị a niile jụ ha sị achọkwaghị ihe eji ha eme ọ họwụ ịgba mvọ ụkwụ gbachaa ya gbafe ya ụcha bịa gagharịwa ọhụ ihe na-arụ kụwachiri the whole street agụụ jikwara ha n'afọ ọrụ nna ọtụtụ lere hafụrụ ala nna ha nwere ihe acres of land everywhere ha hapụ ya gaa na Abuja jee shikiri na-akpa ahụhụ ala nna ha juchara n'ụlọ ha ọtụtụ ndị Igbo ka nwere the heritage with a lot of land nna ha nwere ị ma ihe mere ha eme ihe ndị abandon gaa na Lagos jee nọrọ na-agba attach ị kpọọ ha na fon ha sị nna ha echi gbuorola ha ike echeta ha ha sị na ha kọwa ji naanị n'ụlọ ha n'ụlọ agaghị eji ya rijuo afọ zụọ ụmụ ha na skuul echeta ha ha sị naanị ha were ala hiri nne rụọ akpụ naanị akpụ na abụọ ya agaghị eji rijuo afọ n'ụlọ ha echeta ha ha sị na ha mmanụ naanị akụ naanị ihe ndị a ga-ime ha erijucha afọ ụmụ ha agba ọkpụrụkpụ ha erie ihe dị zụkwa ụmụ ha na skuul mba ndị igbo unu sị unu ma ihe ọ wụ isiokwu m taa ndị igbo unu ma ihe olee otu i ji mara ihe ya wụrụ ma ị ma ihe gwa m sị ị ma gosi m ihe i ji mara ihe na onye igbo ga-ahafụ ala nna ya nwere ala ihe niile nwere ihe n'ụlọ he niile nne ya na nna ya kụkara n'ụlọ onye igbo agba attach na Lagos ị kpọọ ya na fon ya sị nwanne adịghị ihe dị n'ụwa iriju afọ wụ mkpa ọ dịghị nke dị ready ịkọ ji ọ dịghị nke dị ready ịkọ akpụ ọ dịghị nke dị ready ịkọ eh, ede ọ dịghị nke dị ready ije jee mee plantation of eh, plantain ọ dịghị nke dị ready ịdọ abịrịka jụkwana m sị ọ dịkwa ndị dọga ube ọ dịkwa ndị dọga osisi ọ dịkwa ndị dọga ngwọ ọ dịkwa ndị dọga akụ ọ dịkwa gaa jee mee investigate jee chọgharịa ga-ahụ na adịkwaghị ndị dọga ya ndị igbo unu ma agụụ ga-anyụ ndị igbo ikpakwụ n'ọbịa n'ihu n'ihi gịrị ọ dịghị nke chọga ịba uru ha chọga ime ebe anya ahịa nọ ka m kọwara unu na Aso Rock ime ebe ọdụ anya ahịa nọ n'oil company arụọkwara ha egere n'oil company gaa jee lee ma ndị igbo ole rụrụ ya gaa jee lee ndị Igbo unu sị unu ma ihe ndị Igbo unu sị unu ma ihe o ruole mgbe unu ga-ama ihe o ruole mgbe unu ga-ama ihe ndị Igbo ya wana m akwụsị ebe a i were ozi a jigara ya ndị Igbo ya wụrụ ma ị chọrọ sị ị ma ihe gosi ihe i ji mara ihe kọmpani gị ahụ ị nwere na Lagos vuru ya lawa ala Mbaise mụ faktrị gị ahụ ị nwere na Abuja vuru ya bịawa n'Ezinihitte nna anyị nwere ala ihe ahụ niile ị rụkara na aba ị rụrụ na na sorry ị gara jee rụọ na na abuja ị gara jee rụọ na na e, e, na lagos ị gakwara ga cross togo ga eje rụọ ọ wụ ị maghị sị i buru ya lala nna ọ ga-ega aga ị makwa oke naijiria ha ma oke population naijiria ha o nwere ihe i mere i mere mejie ya ma mejie ya omejie na-agaghị echi eriju afọ rụọ ụlọ gbaa moto ma ọ bụrụ ihe dị gị n'obi ime ma ị nwee ike kpakọ onwe gị ọnụ ndị Igbo unu ma ihe ndị Igbo unu ma ihe ọ wụ eziokwu na unu ma ihe okay ya wụrụ na unu ma ihe unu gosi ya akwụkwọ nsọ sị mmadụ mịa mkpụrụ gosiri nchegharị ya ọ bụrụ na unu ma ihe unu ma ihe ndị igbo unu ma ihe kpọmkwem ọ bụrụ na eziokwu na unu ma ihe kpọmkwem ndị igbo mịanụ mkpụrụ gosiri nchegharị unu mịanụ mkpụrụ gosiri nchegharị unu site n'ịkpa agwa site n'omume unu chi eme ihe unu mere unu anya unu emepe ma ọ wụkwa ya ndị awụsa ma ihe karịa unu ndị awụsa ma ihe karịa unu jụna m akwa hụrụ na security outfit ndị ọzọ ejighị nwe ya ị gala ugwu awụsa enweghị ya ndị gọvanọ ha agbaghị ihe silekwe ha ihe eme ya ndị yoruba agbaghị ihe silekwe ha ahụ ihe na-eme amotekun ihe eme ya n'ala igbo na nwere ike imefu ya ajụọ m gị ndị igbo unu nwere ya olee ebe isi mbụ n'ala ndị ugwu ga-abịa launchịa security ha olee ebe ọ wụ n'ala Igbo ebe isi mbụ a bịara ha bịa launchịa their security outfit n'ala Igbo e mere ya na Lagos ndị Igbo unu ma ihe ndị Igbo unu sị unu ma ihe chai ndị Igbo unu sị unu ma ihe ndị Igbo unu ma ihe unu ma ihe unu sị unu ma ihe ndị igbo unu sị unu ma ihe ịnọ m nọrọ na m eche ya na-ajụ sị ndị igbo anyị ma ihe ndị igbo anyị ọ wụ eziokwu na anyị ma ndị mmadụ sị anyị ma ihe anyị na-ekwu ya sị anyị ma anyị makwa na ihe gwa onwe anyị eziokwu o nweghị ihe anyị ma ọ kwa onye ka ị gara us ya nọrọ n'ụlọ ndị ọzọ rụrụ ya nọrọ na ụzọ ndị ọzọ rụrụ ya nọrọ na na na gaa school ndị ọzọ memara gaa ụlọ ọgwụ ndị ọzọ memara gaa na restaurant ndị ọzọ rụrụ n'ofe ụcha ya see foto ya postuo ya kpọọ phone ya abawara onye nọ n'ụlọ ya mee ka ya gwa ndị nọ n'ụlọ ụmụ ga shit hole gakwanụ jee rụọ ya in your place go and develop that in your place mba us ka mma canada ka mma london ka mma europe ka mma onye ọbụla life ebe a ka mma ebe a n'ụlọ ụlọ don't you know that you can be a multi-billionaire ndị igbo unu ma hụ ọ dị hụrụ m ndị awụsa ole fụ ndị awụsa ahụ anyị kpọgha asị ma ihe ha dịbaghị ntara dị ole fụ anyị ịka ha mma ala ha ji ihe na-evu ego na-eshi ishi dịka unu na-ekwu ndị ọzọ na-ekwu sị unu na-eshi ishi ama m ndị ha wụ ndị ọzọ na-ekwu ya sị aha ndị awụsa ụmụ hụ ụmụ na ọnwa ihuhudo ego evu gị nwakwanụ gị nwa adịgha ụcha fine boy na-enweghị ike ịga ọrụ ugbo fine boy na-enweghị ike ije kọọ akpụ n'ọrụ ugbo fine boy na-enweghị ike iwefụta ihe nọ ya n'isi jee kọọ ji mara adata oge eji iru ya ga ịga fine boy ọrụ ya wụ na Facebook ịrịọ ndị mmadụ ego fine boy fine lady ọrụ ya wụ na Facebook iclaim hụ ọ na-awụghị fine boy wụ imidri donation from ndị ụwa niile ka enye ya before ya wụrụ human being ndị Igbo fine boy informant ndị Igbo ole ndị Igbo unu mara oge a wụ oge ị ga-eji chọọ ụzọ ọhụ iji abara onwe gị uru ọhụ ị ga-eji kewere ya na-ego chegharị aka ịkpọrọ onye ka aha ga-echichiri gị ebe a ga-echichiri gị ebe a ọkwa ha ahụ gị chichiri afọ agwụ

ya wụrụ unu ma hụ unu nso ya ka m kwụsị ebe a ka m kwụsị ebe a n'ihi iwe ede m I am coming back aga m ekwukwu ya ọzọ aga m alọghachikwa ọzọ biko ị nweta ozi a share ya ya mee ka ndị Igbo nwee ike ma otu a la-eji ama onye ma hụ onye ma hụ na-adị ka nwaanyị onye nwunye ya dị ime ọ naghị eji ọnụ abịa gwa ya ndị ma ha mmadụ hụ ya ha mara sị nwunye ya dị ime onye nwunye ya dị ime anaghị eji ọnụ akụ mkpo kogbogo nwunye m dị ime nwunye m ọ wụ onye hụ nwunye ya nwaanyị ha amara sị ọ dị ime ihe awụrụ ma ị mara hụ omume anyị dị imewe otu anyị ji akpa agwa otu anyị ji ebu ụma otu anyị ji aga ije otu anyị ji emepe ebe ke anyị otu anyị ji agụlaga ego ebe ụlọ anyị ọ wụ hụ ga-eme anyị ndị mmadụ amara sị anyị ma hụ otu anyị ga-eji laba ụlọ anyị jee mepee jee laba ụlọ anyị rụnwe ya faktọrị jee laba ụlọ anyị rụnwe indọstrị jee laba ụlọ anyị developu vileges anyị jee kpọrọ ndị mee ka ndị mmadụ ghọta na ebe a wụ mba dị ya ọhụ e ga-eji mere amara sị anyị ma ihe ọhụ ndị ọcha ọhụ ejighị mee eji mara sọmụmahụ ọha ihe eji mara na ndị ọcha ma ihe n'ihi ndị ọcha agaghị jee gbafuo ndị ọcha nọrọ n'obodo ha ndị ọcha nọ taa ahụhụ ndị ọcha nọ mee risaachị chọọ ihe aga ha eme ka ihe dịrị ha mma ndị ka anyị ka anyị anaghị eche echiche ihe anyị ga-eme n'onwe anyị ya dị mma iwere ewe m all the time n'ihi ndị igbo anyị anaghị eche echiche sị anyị ma ihe otu awụle onye igbo gị nọ wụrụ ọda sile na ụmụ igbo ibe ya gbagbute gbagbuo ndị mmadụ gbagbuo ha ndị na-adịghị ihe mere lekwe na ụmụ nwoke ya were ndị eke gba ahụ okirikiri unu ahụrụ otu ụwa dị ndị igbo unu ma ihe o nwe ndị igbo na-ekwu okwu o nwe onye igbo na-aka o nwe onye igbo na-asị o nwe onye igbo na-asị chileke ndị emerụrụ ala ala arụọla ụdị ndị igbo gịnị mere unu ma ihe ndị igbo unu ma ihe ọ wụ eziokwu na unu ma ihe ọtọ onye na-afụta na-ekwu ya ọtọ onye na-aka nke ọbụla ebe ọbụla kwanagara ego ha gara aga ee ahụ ha ala ego ha ma nwotile elu yiri ahụ ha ala ego unu ajụkwala ebe ndị ọzọ nwụrụ anwụ nọ unu ajụkwala ya ndị Igbo unu nakwa na unu ajụọ sị ndị a niile nwụrụ anwụ ole ebe ha nọ o nwere pikchọ onyonyo mmadụ sere so onye nọ n'ezi unu ndị ka nwụrụ anwụ i kowechara ị gaala je chọpụta ha nne gị nna gị ma mma gị ma mpa gị ma ụmụnne gị ndị nwụrụ anwụ ị gaala je lee onyonyo ahụ anya otu a ga jụọ sị ndị a ole ebe ha nọ ị gaala je lee moto ọma ha nara ha agba ma adị ha ndụ je jụọ sị olee ebe a nọ olee ebe ka moto ahụ nọ ị jụọla nwaanyị ọma ha lụrụ ha dowe ya tutu ha nwụọ je jụọ sị olee ebe nwaanyị ahụ nọ ị jụọla ha ajụjụ ya ị jụọla onye ahụ nwere fat bank akaụntụ ịga na akaụntụ ya ego ama ya kpukpu ma ndị pakịrị ya n'ala ma ndị liri ya lụọ ya ala ma ndị ji ya n'isi ma ndị ji ya ruo efe nke ọbụla nọ ihe na-eji kii nke ego ha nọ na-agbagharị ị jụọla ma anwụọ ha ebe ego ahụ nọ dị anwụ ọhịa ha nwụrụ olee kwena ihe ị ga-eji gaa abịa na-eme mpompo n'ụwa nye order sị e gbuchie ụmụnne gị gị nọrọ nwee ike iche echiche ihe ga-abara gị uru n'ala Igbo ị maghị na ndị Igbo wụ mba ọwụkọ ọha m iwe dị m ị wụrụ onye ma ihe ị wụrụ onye Igbo sị gị ma ihe goshi ya sị ị ma ihe ọ kwa ị wụ onye igbo ị ma ihe goshi ya sị ị ma ihe ọ kwa ị wụ onye igbo ị ma ihe goshi ya sị ị ma ihe site n'okwukwuru ụka gị site n'omume gị site na anyị lerele gị goshi na ị ma ihe ya wụrụ ma ị ma ihe ọ dịghị ị ma ndewo nụ ndị igbo gee ntị ihe anyị kwọ ekwu okwu a wụ ka ọ dịrị anyị mma anyị kwọ ekwu okwu a wụ ka ọ dịrị anyị mma ma anyị kwọ ekwu ihe a wụ dimkpa anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụ ma anyị kwọrọ ekwu okwu a wụ ka ya wụrụ ma anyị anọkwaghị ụmụ anyị amara eso nzọmụkwụ anyị ya wụrụ ma anyị kwu ihe okwu a ụmụ anyị mụchịgha ụmụ anyị niile amụgha ma ndị a mụrụ n'elu ma ndị a mụrụ n'ala ụmụ adịghị ha gaghị ịkpara aka ya wụ na ị mara ihe mara that onye igbo ihe ị ga-eme ga-abara gị uru wụ na ezinụlọ ụlọ ma ị nweghị ala bịa ebe ka anyị menye gị ala bịa rụọ factory hafụ Lagos hafụ Abuja gị lọkala n'ụlọ ọ wụ otu ego ahụ ị ga-enwe ya ị ka ndị nọ n'ụlọ eriju afọ ị ka ndị nọ n'ụlọ eriju afọ ị ka ha jee lee ụdị moto a gbagha moto ahụ ma ndị ka nọ abroad moto Innoson dị n'ụlọ ole ndị zụgha ya e shi abroad azụgha ya ọ ndị nọ n'ụlọ ọrụ zụgha ya vuru container abụọ taa bula ya ụlọ i ru nga ahụ i ru ha alagbuo gaa hụ gaa hụ gaa hụ ha nwa nwa ahụ ndị mmadụ azụchia ya Ga je lee. Go and see. Ndị Igbo ndị nọ n'ụlọ zụrụ ya. E shi n'ole weta ego iji kweche echiche. Ọ dị onye na-akọ ji, ọ dị onye na-akọ ede, ọ dị onye na-aplan otu ọ ga-eji jee mee plantain plantation, ọ dị onye ọ ga-eme otu e ji ada ube, ọ dị onye eme otu e ji ada ihe ọbụla, ihe ọbụla onye ọbụla nọwo nna ọ gwụla ala bekee ala bekee ọ gwụla ya ohu owu ọ gwụla ọ dịghị ihe ọzọ ndị anyị ma ọ gwụla ihe ha na-ama wụ aghụghọ aghụghọ ọ dịghị ihe ọzọ ha ma aghụghọ mpụ olee otu e ga-eji emegide gị olee otu eji egbu gị olee otu anya anya ihe na-ele gị anya na-ama ihe ndị Igbo unu sonu ma ihe unu sonu ma ihe unu sonu ma ihe unu sonu ma ihe ndị igbo ndị igbo nụ ma ihe amatabere m sonu ma ihe ewu gala abuja na lekwe lekwe lekwe lekwe kemgbe nwa okorobịa kpọwa Nnamdi Kanu beghịrị akwa ndị igbo lọwa na ndị igbo mara na ihu ada onye na-eji ya kpọrọ ha ole ndị ọ kụghara isi taa we hụ n'oke eh, protest emere the whole Nigeria the youth fara mee na whole Nigeria ole ndị akpọgha taa ole ndị egburu taa ole ndị ekpiwe na mkpọrọ taa ole ndị agha epersecute taa ole ndị apịagha ihe taa ole ndị agbagha ọkụ taa ole ndị egbughe taa ọ ndị Igbo protest niile emere the whole Nigeria protest emere the whole Nigeria youth emere na Abuja emere na Lagos emere the whole state ndị awụsa ole ka ị nụrụ na a pụsịrị bịa gbuo ndị igbo palliative ndị mmadụ dọrọ ya the whole Nigeria ebe ọbụla nyokpere ahụ ha eji enwere ndị fochara elu zinki n'ugwu awụsa n'ala igbo olee otu o ji wụrụ

ka mụ ka agaghị iji amamihe ihe mere ihe were amamihe chineke nyere ihe kụọ ya kụọ ya ọkpọ onwe ha ọkpọ kpuo onwe ha mvọ mana otu ọ dị tutu ha eme mba mba mba mba mba ndị igbo ndị igbo unu ma ihe ndị igbo unu ma ihe unu eme n'iwe na-ewe m ọ dịghị ndị okenye na-ekwu okwu ọ dị ndị na-akpọghachi ụmụ ọkara azụ ọ dị ndị na-asị mgbe a mụrụ m n'ụwa nna mụrụ m nna nna ha ejighị echicha eze ji gwa m ebe ọ wụ n'ala igbo agụụ ma na-egbuwe ndị mmadụ na novemba n'ala igbo a na-eme eme n'ala Igbo novemba end of eh, eh, amaikpe na ọktoba end in novemba egwuchawala ji ị kele mmadụ ekele ya sị gị bịa were ji n'ọba ebe ọ bụla ị gara e nye gị ji ọ wụgodi ma dị ka ị nwere people will give you but taa onwe ya wụ ha ịhụ ndị mmadụ ma ikpere na novemba agụụ la-egbu ha ndị Igbo unu ma ihe ọ kwa unu ma ihe ka m kwụsị ebe a ka m kwụsị ebe a um, taa abụghị ka eche mbụ I am coming back and eh, chebe echiche chee ya echiche ebe a taa chee echiche hmm? ibi na mansion awụ nga ọ dị chee echiche chee echiche ka ọ dịrị unu mma